igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ụmụnne m ekele m unu ndị ọma njem ọnụ ekwu m sị na tata bụ afịa oye bụrụ abalị iri na atọ n'afọ bụ puku abụọ iri abụọ na anọ na ọ ga-abala anyị niile na onye gbuo n'aka na onye ebute mma ee ụmụnne m ọchị nwetakwa akụkụ nne ya ka nọ chetanụ na oge gara aga n'izu gara aga anyị bidoro kụzibe maka ọfọ ọfọ igbo anyị wee sị na anyị bịa tata na anyị ga-akụzi ka esi enweta nya bụ ọfọ ọfọ igbo ụmụnne m na ya na ọfọ ọfọ dị ya ee nke mbụ dịka ibe ya bụ na ọfọ bụ osisi dịka anyị si wee kọwaa ya na mbido ọfọ a na-ekwu maka ya nwere nsọ nke izi dịka ibe ya m chọkwa unu mata bụ na anaghị ego ọfọ n'afịa ọfọ bụ osisi ihe nkụzi a ji maa mma n'oge a bụ na oge a ka eji enweta ọfọ kịta ọ na-adala onwe ya bụ ọfọ Igbo n'oge ọkọchị ka o ji ada oge a kịta bụ oge nọvemba disemba jenụwarị na febụwarị ọ na-adakwa bụ ọfọ Igbo osisi a na-akpọ ọfọ na-adị ka osisi ndị ọzọ mana ihe dị iche dị n'ime bụ na osisi a kaa aka ọ na-enwe mkpụrụ eji esi ofe dịka ụmụ nwaanyị na-esi ofe ga-ama i je n'afịa osisi ihe anyị na-asị nye gị ọfọ ọ nya ọfọ na anya osisi ọfọ eji esi nri mana ihe pụrụ iche dị na ya bụ na anara alị enu ọfọ alị ọ na-adala onwe ya anara egbu ya egbu ejirokwa na-esi nri ka esi na nkụ ka ọ bụ ọ otu ụfọdụ ihe gasị bụ nsọ ọfọ n'ala Igbo ee mana ọfọ a ọ na-adala onwe ya ọ bụrụ na ọ daala onwe ya a na-eche ọfọ a arọ kwula arọ nke kala aka nke kagolo aka a na-eche arọ kwula arọ maka na ọ daa ọ ndị nọ nso mgbe a ga-ewere ya Nke a bụ otu n'ime ihe mere eji asị na ọfọ dị ile maka na anaghị ego ọfọ n'afịa ọfọ tozuru onwe ya wee daa i jiri aka gị kparị ya n'ebe ọbụla ọ dara mbọsị buru gboo ezinụlọ ọbụla nwere ọfọ ndị mmadụ na-eje n'ukwu ya na-eche ya mgbe ọ na-ada maka na ọfọ dịka chi si kee ya na-adị ire ee n'agbanyeghị na kịta na ọtụtụ ụmụ ihe mgbagwoju anya bịa dịzie na omenala Igbo ụfọdụ aghọtasịrị ihe bụ omenala ụfọdụ na-ewere ịgwọ ọgwụ dịka omenala mana ihe mbọsị ọzọ ka anyị akọ maka nke a onye ọbụla ọfọ dị na bie na-abụ ọfọ a tobe o tonyite o lube oge a o ji adị ka marugo na ukwu isi ka ọ bụ ezigbo onye omenala na-ewere akwa ọcha maa ya gburugburu bụ ọfọ mgbe gboo akwa ọcha abụrụ n'ọgwụ ka a na-agwọ akwa ọcha na-egosi purity n'ọnụ oyibo maka ndị ghọta anụ purity ndị oyibo na-abụ ha jebe agbamakwụkwọ n'ụzọ nke ha nwaanyị yiri akwa ọcha ọ ihe ọ na-egosipụta bụ akwa ọcha mana ụfọdụ ndị aghọtara ya mana iji wee mee ka mmadụ niile nọkọdo ọnụ ee anazị ama akwa ọcha maka ọ na-abụ a maa ya ụfọdụ a na-afụta ya ka ukwu alụsị ka ọ bụ ọ ihe a ga-egosi gị ife a ị mara na osisi a ekwesịrị ka e melụọ ya emelụ ma ọ mee ihe ọbụla jọọ njọ n'akụkụ ya n'ihi na o nwere ihe a na-eche ga-esi na ya wee pụta ma oge etozuo ọfọ a na-ekwu okwu ya onye ọbụla nwekwara ike ịtụtụrụ ya bụ nwoke tozuru etozu ọ bụrụ ihe a na-ewejela enye mmadụ mbọsị burugbo i jiri aka gị bịa i were nke gị anara ego ya ego maka onye ga-asị gị ee i were i nye ọ bụrụ tọrọ maọbụ i nye afụ anara enye ụbọchị burugbo ka ọfọ wee zuo ezu wee dị ire anara ego ego a na-eweta ya n'efu Lee ka ọfọ na-adị ọfọ Igbo. O nwere ndị na-epe mpe pekarịa nke a, nwee ndị na-eto tokarịa nke a. Otu ọbụla o si wee dara gị, a na-egbuji ya egbuji, i wee were nke gị wee naa ọ dị ire ọ dị na be gị. Ee ụmụnne m, cheta na ọ gị na Maazị Chinwata Kwaku ka nọ. Anyị ji nwayọọ nwayọọ na-arịpụta n'ọfọ a ka anyị kpabiri anị suo ya ọkụ dịka anyị na-emebu na mbụ. oge ọzọ anyị bịa anyị akụzikwa onye na-ejide ọfọ n'ala Igbo ọ mụ ga-ejide ọfọ ka ọ gị ga-ejide ọfọ dịka o si na-adị n'ezinụlọ na ụmụnna maọbụ n'obodo onye na-ejide ọfọ anyị na-ayọ gị biko ka ị binyere anyị aka n'akara subscribe na YouTube binyere anyị aka na follow na Facebook ka i nwee ike na-esonyere anyị oge ọbụla anyị bịara Igbo bụ Igbo a sị m na ọ ya gazili anyị ka ọ dịnụ ụbọchị fraịde ọzọ ebe anyị ga-akụzi maka onye nwere ike ijide ọfọ gwa anyị ka obi dị gị ọ bụrụ na o nwere ihe mgbagwoju anya ị na-aghọtasịrị jee na comment section ka ị jụọ anyị ajụjụ ụmụnne m daalụnụ